De réir figiúirí atá faighte ag Nuacht TG4, léiríonn suirbhé nua go gceapann tromlach na ndaoine a ceistíodh gur cheart go mbeadh an Ghaeilge éigeantach ag leibhéal na hArdteiste. Léiríonn an suirbhé freisin gur daoine óga, sé sin déagóirí agus daoine sna fichidí, is mó a cheapanns gur cheart go mbeití éigeantach. Siad Ipsos MRBI a rinne an taighde do Chomhar na Múinteoirí Gaeilge seacht mí ó shoin. Tá na sonraí ar fad ag Máire T. Ní Mhadaoin. Go raibh maith agat faoi sin, Eimear. Suirbhé teileafóin a bhí i gceist leis an taighde. Cheistnigh Ipsos MRBI 1,000 duine ar fad, os cionn chúig bhliana déag, fir agus mná ar fud na tíre. Bhain an suirbhé leis an dearcadh atá ag daoine i leith na Gaeilge sa scoil. Anois, i measc príomhphointí an tsuirbhé, léiríodh go bhfuil an chuid is mó de na daoine a ceistníodh, beagnach dhá thríú cuid, i bhfábhar go mbeadh an Ghaeilge éigeantach go leibhéal na hArdteiste. Ach cén fáth mar sin go bhfuil daoine ina fhábhar seo? De réir an tsuirbhé tugadh roinnt mhaith cúiseanna. An chúis is mó, bhí ceathrar as chuile chúigear a ceistníodh a dúirt gur cheart go mbeadh an teanga éigeantach go leibhéal na hArdteiste mar gheall gurb í ár dteanga dhúchais í agus mar gheall go raibh an Ghaeilge lárnach dár gcultúr agus dár n-oidhreacht. Anois tá an cheist seo faoin nGaeilge éigeantach go mór i mbéal an phobail ó d'fhógair Fine Gael go raibh sé ar intinn ag an bpáirtí deireadh a chur leis an nGaeilge éigeantach théis an Teastais Shóisearaigh. Maidir le torthaí an tsuirbhé, dúirt ceannaire an pháirtí inniu go bhfuil iniúchadh le déanamh. Séard atá i gceist agam, mar a dúirt mé, ó thaobh polasaithe na Gaeilge de, déanfaidh mé iniúchadh ar an sórt, ar an curriculum, ar structúr an curriculum agus ar chlár an curriculum. Déanfaidh mé iniúchadh ar an infheistíocht agus éifeachtacht an infheistíocht sin ó thaobh cúrsaí traenála na múinteoirí de agus ina dhiaidh sin ní chuirfinnse i gcrích an polasaí ó thaobh ó thaobh an éigeantacht an Ghaeilge a chur i leataobh go mbeidh sé sin déanta. Anois maidir le Fianna Fáil, tá sé ráite ag an bpáirtí sin inniu go leanfar leis an nGaeilge éigeantach agus tá polasaí Fhine Gael cáinte go láidir ag ceannaire nua Fhianna Fáil.
an-soiléir anois nach n-aontaíonn formhór de mhuintir na hÉireann, agus go háirithe an t-aos óg, le polasaí Fhine Gael i dtaobh na Gaeilge agus i dtaobh na Gaeilge san Ardteist. Bás de réir a chéile a bheidh ann don Ghaelainn i gcomhthéacs polasaí Fhine Gael agus measaim go bhfuil sé in am anois do Fine Gael an polasaí sin a athrú. Ag bogadh ar aghaidh mar sin agus de réir an tsuirbhé, siad na daoine óga is báúla don teanga. Mar shampla, san aoisghrúpa eidir chúig bhliana déag agus cheithre bliana déag is fiche, ceapann suas le beirt as chuile thriúr go mba cheart go mbeadh an Ghaeilge éigeantach go leibhéal na hArdteiste. Sé an aoisghrúpa os cionn caoga is a cúig is diúltaí atá leis an teanga. Agus ar deireadh, is Comhar na Múinteoirí Gaeilge a choimisiúnaigh an suirbhé seo agus tá na torthaí dhá n-usáid acu le tacú lena bhfeachtas an Ghaeilge sa scoil a chosaint. Seod é a bhí le rá ag an eagraíocht inniu. D'eascair an suirbhé seo as imní roinnt eagraíochtaí gaeloideachais cosúil le Comhar na Múinteoirí Gaeilge faoi pholasaí Fhine Gael i leith na Gaeilge mar chroí-ábhar don Ardteist. Tá an-imní ar an-chuid eagraíochtaí, ar mhúinteoirí, ar mhná tí, ar chomhlachtaí agus ar dhaoine atá ag obair sa Ghaeltacht maidir leis an bpolasaí seo agus an dochar a dhéanfaidh sé do thodhchaí na Gaeilge.
Anna Davitt ó Chomhar na Múinteoirí Gaeilge ag caint ansin agus bhí an t-ábhar céanna á phlé sna Forbacha i gContae na Gaillimhe inniu, áit ar fhreastail an pobal agus polaiteoirí áitiúla ar chruinniú a d'eagraigh Comhchoiste na gColáistí Samhraidh nó Concos. Deir eagraíochtaí Gaeilge a bhí i láthair go scriosfadh polasaí Fhine Gael i leith na Gaeilge, saol eacnamaíochta agus saol cultúir na Gaeltachta.
Deir Concos gur fiú na milliúin euro tionscal na gcoláistí samhraidh agus tá eagla orthu go gcuirfear an tionscal sin i mbaol má chuirtear polasaí Fhine Gael gur cheart deireadh a chur leis an Ghaeilge éigeantach san Ardteist i bhfeidhm. Ag cruinniú poiblí an lae inniu, dúirt ionadaithe ó Fhianna Fáil, ó Pháirtí an Lucht Oibre agus ó Shinn Féin nár cheart deireadh a chur leis agus iad ar aon intinn leis na heagrais Ghaeilge a bhí i láthair. Má thagann an polasaí seo atá Fine Gael ach go háirithe ag brú faoi láthair ná go mbeidh tionchar ollmhór ag sin ar saol na Gaeltachta agus saol na Gaeilge i gcoitinne, tá seans ann gur buille marfa a bheadh ann don Ghaeilge agus don Ghaeltacht. Tá ár n-eacnamaíocht scriosta, tír gan airgead muid ach in ainm dílis Dé ná bíodh muid mar thír gan teanga, tír gan anam.
Bhí an Seanadóir Fidelma Healy Eames agus an Comhairleoir Seán Kyne i láthair d'Fhine Gael. Dúirt Seán Kyne gur chuir ráiteas Enda Kenny díomá air agus nár pléadh é le baill an pháirtí i gCois Fharraige. Tá an leibhéal an-íseal ar fud an tír agus níl sé sin ceart.
Caithfimid athbhreithniú a dhéanamh ar an gcuraclam agus ar na modhanna múinte. Agus aontaím go bhfuil sé riachtanach fanacht leis an toradh roimh aon athrú a dhéanamh. Tá na heagrais Ghaeilge ag iarraidh ar Enda Kenny freastal ar chruinniú leo gan mhoill. Dúirt Concos go bhfuil an Ghaeilge níos folláine anois ná mar a bhí sí le 100 bliain anuas agus bhain siad tagairt do cheannairí na Dála atá ábalta a gcás a chur in iúl i nGaeilge. Ach sí'n cheist anois ná an mbeidh an feachtas seo ábalta iachall a chur ar dhuine de na ceannairí sin, Enda Kenny,